kalo tile mugan ani fila o ye association étoile brillante du matin olu ka don don ka ɲɛsin cɛsamusow ani falatɔw dɛmɛni ma fmc musique ka ciden sera kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ Ka kɛɲɛ ni kitabu kumaw ye ala sira taama senuma nɔgɔbali fa ala ɲɛ kɔrɔ o ye ka taa bɔ falatɔw ni muso cɛ salenw ye u ka tɔɔrɔ kow la nin miirili kɔnɔna na association étoile brillante du matin AEBM ye desanburukalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni duuru kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka ɲɛsin muso cɛ salenw dɛmɛni ma Noɛli seli hukumu kɔnɔ Nin kɛra wali ye min diyara egilisi ɲɛminɛbaw ye minnu tun bɛ nin kɛnɛ kɔnɔ donc n'an bɛ nin ɲɔgɔn geste kɛ ni musow ye a bɛ hɛrɛ dɔ di u dusukun ma a bɛ hɛrɛ dɔ di u ka gaw kɔnɔ ayiwa ne b'a dɔn ko maa yɛrɛ ye fɛn ɲuman ye maa ka di mɔgɔ bɛɛ ye hali min tɛ maa kɛ maa ka d'a tigi ye k'a fɔ mɔgɔ ma ko hɔn ala k' an bɛɛ hakili to muso cɛ sabatɔw n'u denw na k'a janto u la parce que ala bɛ fɛn bɛɛ kɛ a waati la cette activité de l'association baara min bolodara association étoile brillante du matin fɛ ye dolo ye walew cɛ la Jɛkulu minnu b'u ka baara ɲɛsin nin wale sugu ma olu man ca i n'a fɔ muso cɛ salenw walima mɔgɔ minnu hakili ɲaami don minmafɛnw fɛ walima minnu kɛlen don bolo kɔfɛ maaw ye an ka sigidaw la nin ye wale ye min magara anw na kosɛbɛ ani an bɛ o waleɲumandɔn lase ala ma min ye nin wale latigɛ nin don in na halisa nin walew ka bugun ka taa ani ka yiriwa u bolo en longévité et en prospérité. N bɛ yan kerecɛnmusow bɛɛ tɔgɔ la denbaw bɛɛ tɔgɔ la ka u fo ka u waleɲuman dɔn u ka nin nili kosɔn ani n bɛ barika da Ala ye u ka partenaires fana kosɔn u ye mɔgɔw sɔrɔ minnu y'u dɛmɛ Donc ka u jija u ka taa ɲɛ nin baara la ani ka balima wɛrɛw fana jija minnu bɛ se ka fara u kan ou bien u yɛrɛw bɛ se ka nin ɲɔgɔn association créer cɛn na ka dɛmɛni di gɛlɛyabaatɔw ma n b'a dɔn k'o ka di ala ye AEBM ka nin baara kɛra hɛrɛ ni baden kɔnɔ wa muso minnu garisigɛ donna a la y'u ka nimisiwasa jira nisɔndiya bonyalen don ne dusukun na kosɛbɛ ne bɛ matigi fo k'a barika da ka baarakɛɲɔgɔnw fo k'a barika da u bɛ ka min kɛ anw ye an tɛ se k'u sara ala de b'u dɛmɛ nisɔndiyaba de bɛ ne dusukun na ɲagalenba de don ko denmisɛnninw ye balo sɔrɔ nin wagati kɔnɔ an yɛrɛ kɔnɔ an bɛ dumuni kɛ an bɛ barika da ala ye ko matigi ka caman caman bila nɔ ko matigi ka baara taa ɲɛfɛ matigi k'aw bolo mɛn baara la o ye ne ka foli ye ka lase aw la ka dugawu ye an bɛ barika da ala ye an nisɔndiyara ala k'an baara taa ɲɛfɛ n'a hɛrɛ bɛ min na ala ka dɛmɛ k'an fɛ ala k'an bolo kɔrɔta sanfɛ n'an kelen kelen ka hɛrɛ bɛ min na ala k'an bɛɛ kelen kelen dɛmɛ ka balo tila ni muso cɛ salenw ye nin ye AEBM ka siɲɛ sabanan ka ɲɔgɔn baara boloda an b'a dɔn ko mɔgɔw cogoya tɛ kelen ye Dɔw b'a sɔrɔ ka caman dun dumuni caman caman tobi fo ka tɔw bɔn ɲaman na o dɔw bɛ si kɔngɔ na n'u den hali ni fɛti bɛ yen donc o la asosiyasɔn in n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na miirili min yɛrɛ nana ne dusukun na ka asosiyasɔn dayɛlɛ o ye kabiri tuma jan matigi y'a bila n dusukun na ka cɛsamuso dɛmɛ ka falatɔdenw dɛmɛ ani denmisɛnnin fɛn fɛn ni a bɛ tɔɔrɔ la sira dɔ fɛ olu dɛmɛli de nare donna an dusukun na ani cɛsamuso ni falatɔdenw ka olu dɛmɛ donc an ye nin baara daminɛ a mɛnna matigi y'an dɛmɛ an ye papiyew sɔrɔ ka partenɛriw jɛɲɔgɔn ɲuman di an ma minnu b'an dɛmɛ nin fɛti kɛra spécialement nuwɛli kosɔn walisa o muso minnu cɛ ntanyana u fana bɛ se ka nuwɛli kɛ n'u ka falatɔdenw ye ka dumuni duman tobi k'a dun o la asosiyasɔn sera ka min kɛ o ye nin ye kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bii fɔ bamananw ko ten o de la baɲumankɛ tɔn caman farala nin asosiyasɔn kan waasa ka dɛmɛ lase muso cɛ salenw ma i n'a fɔ cité de restauration des enfants en difficulté CRED africa services mali ebenezer international AMAFEB AGMPM o n'a ɲɔgɔnna caman nin baaraw bɛɛ kɛra bamako ɲamakɔrɔ Kumadɔnnaw ko n'i tɛ hɔn fɔ ko n'i ye hɔn fɔ kan mɛn k'i man k'i kɔfilɛ bibulu ko maa min bɛ ko ɲuman dɔn ni a t'a kɛ ko o ye jurumu ye o hukumu kɔnɔna na AEBM ye nin hakilina ta ka ɲɛsin nin cɛsamuso ani falatɔw dɛmɛ ma walasa k'u ɲɛji cɛ san yɛlɛma hukumu kɔnɔna na ni o ye nɔɛli seli ye foli ka di bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ